Нэтыным и къыкӏэлъыкӏуэ къыдэкӏыгъуэм кърихьэлӏа дэтхэнэми фӏэхъус фызох. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ. Гъатхэм дунейр къызэрыдэушым гу лъыдэзыгъатэ, гъэмахуэм и дахагъыр зыгъэбатэ. Бжьыхьэм къалэр зэлъыӏухыным гулъытэ нэс хуэзыщӏ, щӏымахуэми зи лэжьыгъэр къэмыувыӏэ Горзеленхоз ӏуэхущӏапӏэм и лэжьыгъэм.
Дэ лэжьыгъэ куэд идогъэкӏуэкӏ къалэ кӏуэцӏым, уэрам нэхъыщхьэр Лениным и цӏэкӏэ зезыхьэ уэрамыр, Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэкӏэ зезыхьэ уэрамыр, Къасым Кулиевым и цӏэкӏэ Уэрам нэхъыщхьэр нэхъ цӏыху куэд хьэщӏэ здэкӏуапӏэ уэрамхьэращ. Лэжьыгъэ тщӏыхьэр жыг дохъуэнщӏ, удз дахэ къыдогъэкӏ. Иджыпсту щӏымахуэм щӏэтхъуауэ щӏымахуэ щӏэкӏа розэ лъабжьэхэр къыщыдогъэбзыкӏыж, гъуахьэр щӏыӏэм исахьэр пыдоупщӏ, тӏахьэр догъэхьэзыр. Удз гъагъэ бжьыхьэм хэтсауэ щытахьэр догъэщабэ, догъэкъабзэ. Гъатхэм дахэу удзыр къэкӏын щхьэкӏэ. Иджыпсту удз жылэ тюльпан хэтсэнущ, удз дахэ куэд, гъэмахуэ удз жыхуаӏэхьэм хуэдэ хэтсэнущ, зэмылӏэужьыгъуэу, я фэхьэр зэмыщхьу. Нтӏанэ газон жыхуаӏэр довэри, удзыжь къэмыкӏын щхьэкӏэ, дахэу щытын щхьэкӏэ удз жылэ тыдосэри, тыдопхъэри, ар нтӏанэ пыдоупщӏ, щӏыдощэ, дыкӏэлъоплъ, псы тыдокӏэ.

Дыкъыздеблэгъа ӏуэхущӏапӏэм и лэжьыгъэм адэкӏэ щыгъуазэ зыдощӏ. Къалэ кӏуэцӏым къыщыкӏ удз гъэгъа дахэхэр япэщӏыкӏэ мыдежщ щыхасэр. Ауэ абы къыщынэмыщӏа, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым, правительствэм, къалэ администрацэ кӏуэцӏхэм къыщыкӏ щагъэув удзхэр мыдеж щыхасэ. Адэкӏэ мыбы и лэжьыгъэм утепсэлъыхьмэ, къыхэгъэщыпхъэщ. Удзхэр тэмэму илъэс псом къэкӏын папщӏэ. Лэжьыгъэр зэпымыун щхьэкӏэ, щӏымахуэм мы пэш кӏуэцӏым и хуабагъыр градус пщыкӏуплӏым нэхъ мащӏэ хъун хуейкъымэ. Абы къыщынэмыщӏа, гъэмахуэм теплицэ кӏуэцӏым и хуабагъыр градус тхущӏым щынэс къохъу. Абы щыхъума хъун папщӏэ, теплицэм и унащхьэм ятӏэху тракӏэ, бжэхэр зэӏудзауэ ягъэлажьэ. Ауэ дызэрыщыгъуазэщи, ди щӏыпӏэм щӏэх-щӏэхыурэ уэшх къошх. Абы къыхэкӏыу, ятӏэхур илъэсым тӏо е нэхъыбэрэ щытракӏэн хуей къохъу. Дэ мис зыдогъэхьэзыр къалэм

Хьэпӏацӏэ сыт тесмэ ахэр догъалӏэ, кӏэщӏу жыпӏэм долэжь удзхэм. Мис иджыпсту зэрытлъагъущи, хэпса удзхэр цӏыкӏунитӏэщ. Ар зырызурэ хыбосэж мы гуаркэ хэфсар, къэкӏар. А зэман дапщэ дэкӏрэ? Япэу хэфсу, мис мыпхуэдэу етӏуанэу хэфсэжын хуей хъуху. Мы япэу хэтсар махуитӏ фӏэкӏ дэмыкӏыу къыхокӏ, ар махуэ зытӏущкӏэ, мис муэду ин цӏыкӏу мэхъу. Мис тхьэмахуэ нэхъыбэх дэмыкӏыуэ, мисым хуэдэу кассетэхэм хыдосэжри, а хэтсэжар уже нэхъ ин хъуурэ гъэгъауэ городым идот. Хасэн щхьэкӏэ. Дауикӏ, мис мыбдейм де, зэрытщӏэщи, температурэ хуабагъ щӏыӏагъыр зыгуэрым теухуауэ щытщ. Къалэм щӏыуэпсым и температурэ хуабагъымрэ мыдеймрэ зэщхькъымэ. Абдей къалэм щыхэфсэжа удзхэр хэмыгъукӏын щхьэкӏэ. Куэдыр хэмыкӏуэдын щхьэкӏэ, сыт хуэдэ хэкӏыпӏэ щыӏэр, сыт хуэдэу зэрыфщӏыгъуи псэлэжьыр?
Дэ иджыпсту мис муэду хэтсэр нэхъ ин цӏыкӏу хъуху, ахэр уже къеузынуӏами, сэ сщӏэ мыгъуэрэ переболеть ящӏ сытхьэр, псори зэфӏэкӏауэ уже ин цӏыкӏу хъуауэ городым хасэри, абы уже зыри шынагъэ иӏэжкъым. Мис мы щӏыӏэ сытхьэр зэфӏэкӏа иужькӏэ щыхасэну маим и пэхэращи, уже хъарзыну акӏэ псы тракӏыурэ къагъэкӏ.

Цӏыкӏуӏуэщи, плъагъууэ иджысту мыпхуэдэу хэтсэмэ, мис мыр махуэ зытӏу мэхъу зэрыхэтсэри нэхъ ин цӏыкӏу хъуащ, псэуэту екӏуэкӏура.
Мис мыдейм дэ ирашэу къалэм щыхаса иужь, гъэгъэн щӏэзыдза удзхэм хущхъуэ сыт, итӏанэ трау? Хьэуэ, зыри тракӏэкъым, псы тракӏыура. Ди поливалкэм ис псы тезыкӏэхэр кӏуэурэ Псы тракӏыурэ къакӏухь городым дэндей хаса клумбэ хэтхьэм йолэжь псы тракӏэ, кӏэлъоплъ сэ сщӏэ мыгъуэрэ щӏыпӏэ де зыгуэр хэлӏыкӏа сытмэ, хасэжу сыту, или къызыщӏэкӏамэ, удзхьэр къуӏуах сытри япщӏэ хьэнтӏэ, кӏэлъоплъ кӏэщӏу жыпӏэмэ, дэ мы цӏыкӏухэр муэду хъуа иужь яттуращи. Гъэм къриу, илъэсым къриубыдэу, мисым хуэдэу къалэ кӏуэцӏым клумбэхэр дапщэрэ ясэрэ? Тӏорэ хасэ, мис иджысту гъатхэм хасэхэр бжьыхьэ хъуху хэтщ, бжьыхьэм, мис мы гъатхэм хасэ удзхэр ӏуахыжа иужькӏэ а цӏыкӏухэр гъитӏкӏэ хэтыну жаӏэри хасэ, ауэ ар бжьыхьэм хасар адрей гъэм гъатхэ хъуху хэтщ мысыт мыхъуу. Ахэр нтӏэ хэгъукӏмэ, ахэр псалъэм щхьэкӏэ хаса иужькӏэ щӏымахуэри текӏыу къокӏыж. Маргариткэти Виолэти, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, нэхъ мис цӏыкӏухэр, ахэр двухлетнэу макӏуэ. Мы цӏыкӏухэр зыгъэ хэтмэ, къыхачыж. Фундазол жери удз цӏыкӏухэр нэхъ, например, мыбы и лъабжьэр ӏейуэ сыту щытыну, мысту хэтхьэри ягъэкӏуэд абы.

А хэтсэжам уже лъабжьэ ищӏу къэкӏа нэужькӏэ гъэмахуэм удз гъэгъа къалэм дэтхьэм я бгъум кърасэкӏыжуращ, Ковровкэ жыхуиӏэращ мыр.
Мис мыпхуэдэ псым хэплъхьа удзхэр куэдрэ хэлъыну? Хьэуэ, мыхьэр псым куэдрэ хэлъынукъым, просто тӏэкӏу пкъэ щӏэтуэ мылэлэ ӏейуэ хэзмысэн щхьэкӏэ, тӏэкӏу пкъэ къыщӏэувэнурэ Итӏанэ мо тӏэкӏу нэхъ пкъы щӏэту хъуа нэужькӏэ хэтсэжуращ. А лъабжьэр ебгъэщӏыну щӏым хэпӏунщ, хэпӏуа иужькӏэ куэдрэ фыпэплъэрэ? Абы зэман дапщэ ихьыр псалъэм? Ну, тхьэмахуэ, тхьэмахуитӏкӏэ лъабжьэ къищӏынущ ухуей. Тхьэмахуитӏ нэужьым щхьэхуэ-щхьэхуурэ зэрыхасэжыным хуэдэу хывосэж. Нтӏэ, тхьэмахуитӏ нэужьым зэрыхасэжыным хуэдэу хыдосэжи, итӏанэ къалэм. еттуращ.
Илъэсым къриубыдэу, дапщэрэ мыпхуэдэу куумбэкъу и хъуреягъхэр, удз гъэгъахэм и хъуреягъхэр хасэжрэ, хьэмэрэ илъэсым зэ хасэм ирикъурэ?
Иныкъуэми хасэ, иныкъуэми зэ хасэмэ ирокъур. Нэхъыбэри щыхасэ.
Да, къохъу нэхъыбэри щыхасэ. Псалъэм папщӏэ, илъэс къэс жылэ псори къэфщэху къыщӏэкӏынкъыма? Жылэхэр етӏуанэ илъэсым тефсэжыну удз гъэгъахэм зыгуэрурэ къахэфхыжрэ? Иныкъуэхэри къащэхур. семенафӏ дыдэхэри къащэхур, нэхъыщхьэхэм и ныкъуэхэри дэ дыкӏуэурэ къыпыдохри, ари къыдогъэсэбэпыж. Ар дауэду зэрыфщӏыр? Ар зэрытщӏыр къалэм къитхыжа нэужькӏэ, мис абдеж щыдогъэгъур, гъуа нэужькӏэ семена цӏыкӏухэр, жылэ цӏыкӏухэр къыпыдох, жылэ цӏыкӏухэр къыпытха нэужькӏэ сеять дощӏри, Ари къэкӏа нэужькӏэ мис хуэдэурэ лъабжьэ едгъэщӏын щхьэкӏэ распикировать тщӏыжуращ. Щхьэхуэ-щхьэхуэ хэпсэжащ Етӏуанэ илъэсым хасэж къалэм. Нтӏэ, Етӏуанэ илъэсым къалэм хасэж.
Иужьрей илъэсхэм курыт еджапӏэхэм унэтӏыныгъэ зыбжанэм хуэунэтӏа классхэр къызэрагъэпэщ. Апхуэдэу, Химием, биологием нэхъ дихьэх сабийхэр я егъэджакӏуэхэр я гъусэу щӏэх-щӏэхыурэ мыбы къашэ. Ахэр щыгъуазэ ящӏ мыбы я лэжьыгъэм, къэкӏыгъэхэм заужьын папщӏэ ехьэлӏа щэхухэм. Абы къыщынэмыщӏа сабийхэм я къэухьым нэхъ зрагъэужьын папщӏэ мыбы къыщагъэкӏхэм ящыщщ гранат, банан, нэгъуэщӏ къэкӏыгъэ гъэщӏэгъуэнхэри. Къалэ кӏуэцӏыр егъэфӏэкӏуэным и мызакъуэу ӏуэхущӏапӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэм ядэлажьэу зэрыщытым къыхэкӏыу, лэжьыгъэ куэд илъэсым и кӏуэцӏкӏэ утыку къралъхьэ мыхэм. Горзеленхозыр республикэм и мызакъуэу Урысейми, хамэ къэралхэми щекӏуэкӏ гъэлъэгъуэныгъэхэм зыкъыщагъэлъагъуэ. Апхуэдэу, Минитӏрэ плӏы, Минитӏрэ тху, Минитӏрэ хы, Минитӏрэ бгъу гъэхэм мы ӏуэхущӏапӏэм къыхуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президентым и премиер. Урысей гъэлъэгъуэныгъэхэм щыщу Урысейм и къыщӏэгъэкӏыныгъэ нэхъыфӏищэ жыхуиӏэм и лауреат хъуащ минитӏрэ щы, минитӏрэ плӏы, минитӏрэ хы, минитӏрэ бгъу гъэхэм. Минитӏрэ и гъэм Горзеленхозым къыфӏащащ илъэсым и ӏуэхущӏапӏэ нэхъыфӏ жыхуаӏэр. Иджырей экономикэм декӏуу жилищнэ-коммунальнэ хозяйствэм нэхъ ефӏакӏуэу щылажьэ ӏуэхущӏапӏэ Урысей псо зэпеуэм Минитӏрэ тӏу гъэм и Гран-при, Золотой ключ жыхуаӏэр, минитӏрэ щы, минитӏрэ блы, минитӏрэ и гъэм Диплом нэхъыщхьэхэр къыщыхуагъэфэщащ. Хамэ къэралхэм гулъытэ къыхуащӏахэм утепсэлъыхьмэ, минитӏрэ щы гъэм Монако къыщыхуагъэфэщащ фӏагъымкӏэ американскэ дыщэ сертификат, минитӏрэ плӏы гъэм Женевэм и дыщэ медаль, Европейское качество жыхуиӏэм и дыщэ медаль, минитӏрэ хы гъэм Лондон къыщыхуагъэфэщащ. Ящӏэ лэжьыгъэм и фӏагъым пэкӏуэ дыщэ медали Лимбург, минитӏрэ блы гъэм къыщратащ. Илъэсищэм нэблэгъауэ лажьэ ӏуэхущӏапӏэм къэралым щекӏуэкӏа зэхъуэкӏыныгъэхэр къажьэхэмыуауэ жыпӏэфынкъым, ауэ зэхъуэкӏыныгъэншэу къэнар зыщ. Мыбы щылажьэхэм къалэ кӏуэцӏыр нэхъ дахэ ящӏыным зэрыхущӏэкъурщ. Горзеленхозым и теплицэхэм щылажьэхэри, ахэм къагъэкӏахэр къалэ кӏуэцӏым щыхэзысэжхэми я лэжьыгъэр зэпыщӏащ икӏи илъэс псом зэпагъэукъым. Лэжьыгъэ куэд идогъэкӏуэкӏ дэ илъэсым, Дэ кустарник куэди хыдосэ, ахэр щӏыдощэ, удохъуэнщӏ. Цветок куэди хыдосэ, ахэр рисунок формэурэ тщӏыхьурэ, зэмылӏэужьыгъуэу зыблэтхъурэ, жыг зэмылӏэужьыгъуэ куэди хыдосэ, ахэри щӏыдощэ, абы дакӏэлъоплъ. Удз гъэгъахэр зэрыхэфсэ плъыфэм и теплъэм фыкъыщытепсэлъыхьакӏэ, дэ дыщыгъуазэщ къалэ кӏуэцӏым лэжьыгъэшхуэ зэрыщевгъэкӏуэкӏыр, клумбэ къэсыхукӏэ. Езым и теплъэ щхьэхуэ зэриӏэр, ар къыхэзыхыр хэт, ар дауэ тевухуэрэ, абы ехьэлӏауэ дауэ къэкӏыгъэхэр къэвгъэкӏрэ? Дэ диӏэщ планово-экономическэ отделкӏэ еджэуи, абы щӏэс дизайн хъыджэбз цӏыкӏухэм ахэр зэрагъэзахуэ и плъыфэхэр зэщхьу зыхалъхьэ, орнамент жыхуаӏэр ягъэхьэзырри, главный инженерым ди нэхъыщхьэм. Зыгуроӏуэри, къыхахар дэ къыдатри хыдосэ. Куэдрэ дэ ди жэрдэми щыхэхуэ щыӏэщ, зэкӏуну, зэщхьыну, зэзэгъыну плъыфэхэр. А теплъэхэр илъэс къэс зэфхъуэкӏыу щыт хьэмэрэ языныкъуэ щӏыпӏэхэм деж зытеухуауэ, цӏыхубэм нэхъ ягу ирихьахэр етӏуанэ илъэсым апхуэдэ дыдэу щытепсэж къэхъурэ? Апхуэдэ дыдэу щытепсэж илъэс бжыгъэкӏэ къыщыхъу щыӏэщ цӏыхухэм ягу ирихьу, къыдбгъэдыхьурэ къыджаӏэу, Ди гурохь мыр дахэщ, жаӏэу, ауэ зэтхъуэкӏи щыӏэщ.
Нэхъыбэу зэтхъуэкӏыр сыт хуэдэхэра? Нэхъыбэу зэтхъуэкӏыр Лениным и цӏэкӏэ зезыхьэ уэрамым дэт удзхэр здохъуэкӏ, абы я яфэкӏэ, я рисунок формэкӏэ.
Илъэсым къриубыдэу мис апхуэдэу клумбэхэм я теплъэр зэ-тӏэу щызэфхъуэкӏ къэхъурэ, хьэмэрэ мис иджыпсту гъатхэм тефсар илъэс псом апхуэдэу зэрыфӏыгъын иужь фитыну? Мис иджыпсту гъатхэм Зэрытетсам хуэдэу, псы щӏэткӏэу, дыпщӏэу, щӏэтщыхьурэ бжьыхьэ, бжьыхьэку хъуху тӏыгъынущ. Зэтхъуэкӏыжкъым. Къалэ кӏуэцӏым мис а уэрам фызкӏэлъыплъхэм псалъэм папщӏэ жыг гуэр хэгъукӏамэ е жьы хъуамэ, ахэр зэхъуэкӏыным, абы и пӏэкӏэ зыгуэр къигъэувэным хэт елэжьыр, хэт зи пщэ дэлъыр? Ахэри зи пщэ дэлъыр дэращ, Горзеленхозыр, дэ диӏэщ отдел.

Ди нэхъ тыншыр кӏэлъыплъынуи нэхъыфӏу къыщокӏ, цӏыхухэми нэхъ ягурохь.
Дауикӏ къэкӏыгъэхэм, жыгхэм ущелэжькӏэ, илъэс псом лэжьыгъэ богъуэт. Псом хуэмыдэу нэхъыбэ лэжьыгъэр къыщывгъэхъейр гъатхэращ. Мис иджыпсту жыг ухъуэнщӏынми, удз гъэгъа хэсэнми лэжьыгъэр куэдщ. Абы план фиӏэу, зы чэ зэман гуэрым къриубыдэу, а зэманым къивгъэтӏасэу фылэжьэн хуейщ, дауикӏ. А зэманым фыкъыкӏэрымыхуу и чэзум фытету фылэжьэфрэ хьэмэрэ тӏэкӏу фыкъыкӏэрыхуу щыту къэплъытэрэ мы гъэм?
Дыкъыкӏэрыхукъым ӏейуэ, гъатхэ лэжьыгъэр псом нэхърэ илъэс псом нэхърэ гъатхэ лэжьыгъэр нэхъ гугъущ, ауэ ӏейуэ. Дегугъуу, зэрытлъэкӏкӏэ, майм и кӏэхэм ди къалэр дахэу зэрыщытыныр, псори хэсауэ зэрыщытыныр, уходнэ работы жыхуаӏэм хуэдэу псори зэфӏэдгъэкӏыну ӏейуэ и гугъу дитщ, и ужь дитщ икӏи тлъокӏ. Илъэсым къриубыдэу дапщэ апхуэдэу къэвгъэкӏыр? Абы хэгъукӏ е хэфса иужь щӏыр емызэгъыу зэфхъуэкӏ къэхъурэ? Ахэм дауэ фызэрыкӏэлъыплъыр?
Щӏыр емызэгъыу зэтхъуэкӏ хэткъым, ауэ е якъутауэ, е ядыгъуауэ, паупщӏауэ, апхуэдэу щызэтхъуэкӏ щыӏэщ. Мин бжыгъэкӏэ здохъуэкӏ удзыр гъэ къэс хыдосэ, ауэ жыгхэр щитӏ, щищ, щитху нэс хыдосэ жыгхэр икӏи гъэ къэс. Къалэм розэ куэд хэтщ. Зэмылӏэужьыгъуу, зэманкӏэ зыр гъэгъэн щиухым дей адрейм щӏидзэу. Мис ахэр ямыдыгъуну ӏэмал иӏэ? Хьэмэрэ ахэм щыщи куэд ядыгъурэ? Абыхэм щыщ ядыгъукъым, ауэ гугъущ абы укӏэлъыплъыну. Псы щӏэкӏэн хуейщ, махуэ къэс Зыр, а жыхуэпӏам хуэдэу, зыр къэгъагъэу адрей гъуэжьу щытын щхьэкӏэ, пыбупщӏын хуейщ, укӏэлъыплъын хуейщ, лэжьыгъэшхуэ хэлъщ.
Адрей къэкӏыгъэхэм емылъытауэ, абыхэм нэхъ зэман куэд яхь къыщӏэкӏыжкъэ? Ехь, ехь. Розэр къыпхоуэ, нэхъ гугъущ, нэхъ укӏэлъыплъыну, ӏэджэкӏэ адрей, роз, адрей цветок къэдгъэкӏхэм нэхърэ.
Гъэмахуэми щӏымахуэми, лэжьыгъэ хьэлъэм дауэ фыпэлъэщрэ зыжетӏа ди нобэрей псэлъэгъухэм зы жьэу жаӏэ, Дэ ди лэжьыгъэр дигу ирохь, Къалэр нэхъ дахэ хъумэ, ди гуапэщ, жаӏэу. Махуэ къэс ди къалэр нэхъ дахэ хъуным зи гуащӏэ хэзылъхьэ цӏыхухэр адэкӏи ефӏэкӏуэмэ, ди гуапэщ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузэ.